Dia dhíbh a chairde agus fáilte ar ais chuig an chéad seachtain eile don teagasc ón mbaile. Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go maith agus go bhfuil sibh ag súil le seachtain eile de dian oibre Gearmáinise atá os bhur gcomhair. So inniu eh.

So, ní raibh Gearmáinis agaibh ar an Luan, tá an Ghearmáinis agaibh ar an Máirt, Céadaoin, Déardaoin agus an Aoine. Seo iad na amanta atá leagtha amach ar an amchlár daoibh, mar is gnáth, so ba chóir go bhfuil sibh ag déanamh an ceacht seo ar an Mháirt idir cúig tar éis a dó dhéag agus ceathrú chun a haon. Beidh muid ag déanamh ceacht, an ceacht atá ansin leis an teideal An t-ochtú lá is fiche den Aibreán, sin Máirt. An t-ochtú lá is fiche ansin agus beidh oraibh an foirm Microsoft seo a líonadh isteach ag an deireadh agus dar ndóigh an físeán seo beidh sé ar fáil anseo so is féidir leat an ceacht a roghnú tríd an liosta seo nó má bhrúann tú ar an gceacht ansin osclóidh sé an lá. So inniu beidh muid ag léamh an téacs atá ar leathanach 103 is 104 de Viel Spaß zwei agus beidh sibh ag freagairt na ceisteanna ar an bhfoirm thíos. Beidh an foirm sin ag dúnadh ag 9:30 ar an gCéadaoin. So tá na ceisteanna ansin uile nuair atá sibh críochnaithe brúigí ar Send me an email receipt agus ar Submit. So na ceisteanna chun tacú linn. Beidh muid ag léamh comhrá teileafóin idir Ralph agus Jonas. So, beidh siad ag plé cóisir. So, cad atá Jonas á eagrú? So, cén saghas rud atá á eagrú aige? Liostaigh trí rud atá le déanamh aige. So, tá trí rud ar a laghad atá ar an liosta. Céard iad? Cathain a bheidh an ócáid seo ar siúl? So, beidh sé ar siúl sa todhchaí agus cathain é sin? Em, cad a deireann Ralph gur féidir leis a dhéanamh? So, tá Ralph ag iarraidh cabhrú agus deireann sé gur féidir leis rud a dhéanamh. Agus cad a mholann Jonas dó a cheannach? Em. so tugann sé moladh dó chun rud éigin a cheannach. Cad eile ba mhaith le Ralph a cheannach agus cén fáth go ndiúltaíonn Jonas é seo? So beidh Ralph ag iarraidh rud eile a cheannach but deireann Jonas No, níl mé ag iarraidh sin, cén fáth? Agus ansin cé a bhfuil Jonas ag glaoch ina dhiaidh seo agus cén fáth? So tá sé chun an chéad glaoch gutháin eile a dhéanamh tar éis an comhrá le Ralph, cén fáth an duine sin?

Sin an sloinne atá air ag Ralph, so b'fhéidir go bhfuil sin fós nós atá ag duine i do theaghlach, freagraíonn siad an fón leis an sloinne atá acu. Agus ansin deireann sé Brettner, Ralph am Apparat, Ralph ar an bhfón. Tag, Ralph, Jonas hier. Tag, Jonas, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Sag mal, ich organisiere eine Überraschungsparty für Sebastian, so sag mal, inis dom,

So beidh an cóisir ag tarlú, Freitag, ar an Aoine, um acht uair, ag a hocht a chlog. Now, bei mir, rinneamar seo leis an Treffpunkt, más cuimhníonn sibh, eh, bei mir is liomsa, so tá bei mir, i ndáiríre, is nath cainte ag rá liomsa sa theach nó i mo theach, bei mir, bei dir, sin i do theach, bei mir, sin i mo theach, so beidh sé ag tarlú ar an Aoine ag a hocht i mo theach.

acu agus sin an áit a chuireann siad an meaisín níocháin agus an triomadóir agus na earraí tí nach bhfuil in úsáid cosúil leis an folúsghlantóir agus an leithéid. Em. Tá fhios agam nuair a bhí mise i mo chónaí san Eilbhéis, em, bhí an síléar sa bloc árasán agus sin an áit go raibh muid in ann na éadaí a thriomú cos bhí líntí, eh, crochta ón, ón, em, ón díon sa seomra níocháin so muna bhfuil gairdín nó má tá balcóin ró-bheag agat uaireanta cuireann siad rud éigin ansin toisc gur féidir leat an spás sin a úsáid so it's just it's it's rud nach bhfuil againn in Éire den formhór. Ar aon nós, und meine Eltern gehen ins Theater so tá an síléar cóisir I guess so it's seomra a úsáideann siad so I'd say tá teilifís agus sofa and you know rudaí mar sin ann ionas gur féidir leis na déagóirí scíth a ligint agus tá a tuistí ag dul chuig an amharclann. Prima! Also, die Getränke kann ich beim Getränkemarkt kaufen. Na deochanna is féidir liom sa siopa deochanna a cheannach.

San Eilvéis, tá cead acu beoir a ól ó tá siad sé déag, le cead an tuismitheoir. So, ní féidir leo dul amach nó an leithéid, ach is féidir le tuismitheoirí é sin a dhéanamh. So, sin an chúis go bhfuil Ralph ag cur an cheist sin. Ach, níl sé ceadaithe ag tuismitheoirí Jonas, mar sin, níl Jonas ag tógáil an alcohol sin isteach sa theach.

So seo na ceisteanna as Béarla ach tá siad le freagairt anois agaibh as Gaeilge ar an bhfoirm nuair atá siad críochnaithe, submit agus sin sibhse don lá inniu. Seachas sin, bainigí taitneamh as an chuid eile.